ndi nkhani zopanda umboni. Pa nkhani zonsezi tili ndi maumboni ogwirika. Tili ndi mayina a makampani amene apatsidwa makontirakiti otere, apatsidwa ngakhale ma, ma ndalama asanagwire ntchito. Tili ndi madera amene tayenda pa ground, mwachitsanzo kwa Kalimanjira ku Ntcheu. contractor sanagwire ntchito ina iliyonse koma anthu community inapatsidwa ma compensation anapangidwa china chilichonse koma ntchito pa ground palibe nkomwe nkomwe kuli chipatala anthu ambiri akanathandizika ndi chipatala chimenecho chikanakhala chili ndi magetsi kulibe magetsi kukutha zaka anthu asanapatsidwe kena kalikonse tili ndi zitsanzo zogwirika ngati gulu timapanga research tapanga research pa ground tikudziwa china chilichonse tikudziwa contract uh, uh, kampani iliyonse ndi ndalama zomwe zina analandira tikudziwa zonsezo sitikufuna kunena kuti tichite kufika pa point yomagwirana pa khosi m'maofesi kuti inu ndamene mukuphonyetsa ntchito inu ndamene mukulephera kugwira ntchito bwino ayi sitikufuna ngati gulu nchifukwa chake tabwera pano kuti tichenjeze zotsatira za kusamvera munthu ukachenjezedwa chimakhala chionongeko. Ife tabwera pano chisanafike chionongeko kuti tichenjeze mabungwe amene amene tabwera nawo poyera a, a, a escom komanso a MAREP sitikufuna kuononga ma resources ochepa amene tili nawo ngati dziko chifukwa cha kagulu ka anthu ko- ochepa osakonda dziko lawo sitikufuna zimenezo ngati gulu ndi chifukwa chake tabwera motere tikufuna tichenjeze sikokhako komweno tayamba kupanga research kapena tapeza uh, zonyansa zomwe zachitika si ku MAREP kokha alipo madipatimenti ambiri tibwera pano ndikukuwululani sitikhala chete kwa ife tikufuna kuti ma resources ena aliwonse amene tili nawo ngati dziko adzigwira ntchito yoyenera mu nthawinso yoyenera anthu amene ali nzika za dziko lino adzipindula pa zochepa zomwe tili nazo ngati dziko zisapindulire anthu ochepa ma contract agawide osayang'anira kunena kuti uyu ndi wachipani chanji ngati mene anenera kale atsogoleri athu am- ndo- dziko lathu tiuza wina ali they should uh, share malawi kuti tiyang'ane pa zochitika zotezi tipeza kuti andale alowe ah, ah, kwa kugawa kwa kuti otero tikupemphani ah, maunduna amene mukhudzidwa ndi nkhani izi tiyeni tikonde dziko lathu tiyeni tikonde anthu amene tonse amene timadula misonkho ndi kuwapatsa ntchito ah, zoyenera anthu amene akudandaula ah, m'madera onse atchulawa Uh, si amalawi ok- uh, si amalawi ochepa ndi amalawi ambiri pa nkhani ya ma school fees kukweza kwa school fees za uh, ma universities athu uh, amene akudandaula amene alopsinjika ndi munthu amene ali kumudzi ambiri amene mwapanga ziganizo zimenezi ana anu akuphunzira ku south africa akuphunzira ku maiko akunja alibe vuto ndi kukwezedwa kwa school fees yomwe ikwezedwa ndi 100% alibe nalo vuto limenelo amene ali nalo vuto ndi munthu waku Nthalire munthu wakwa nthache kuthambani munthu waku uh, kwa chimwala kumangochi munthu wakutali uh, wakumpoto ku Karonga ndi amene ali ndi mavuto amene akumana ndi zimenezi amene akukhaula ndi ku- amene akhaule ndi kukwezedwa kwa ma school fees koteroko kotero tikupemphani ngati boma pangani zomwe mwayamba kale kuti mupanga ma cushion uh, alo, alo, a loans uh, fund esetsani ndithu kutero kunena kuti ngati dziko

yes
alright ine ndi patrick kachere kuchokera ku umunthu fm mwapereka masiku 20 onena zoti ngati china chake sichichitika ndiye kuti mupita pa nsewu mwina nkutheka mwakhalako ndi nthawi yokumana ndi anthu onse okhudzidwa pa nkhani ngati zimenezi funso lina ndi lonena zoti potengera ndi zimene mwafotokoza tinene zoti malamulo athu a dziko lino ndi ofowoka kwambiri nanga mukadakonda pakadachitika chani zikomo ndithokoze kwambiri chifukwa cha mafunso awiri anzeru amenewawa uh, kalata statement imene ta- talemba panoyi imeneyinso ndi kalata yopita ku boma Iyinso ndi njira imodzi yowachitira engage ndipo tikuwapatsa 20 days a boma kuti ayang'anire ma areas amene tawatchulawa. Ngati sayang'anira, ifeyo sitimaphweketsatu. Ifeyo si, sitili ngati magulu enatu. Ife tipita pa msewu, tiwamemeza Amalawi even including ana a university wo, tipita nawo pa msewu chifukwa this is our country. The country is very big and rich koma ndalama zake zimangopita m'matumba mwa anthu ochepa kwambiri uh, tinayenera funso lachiwiri tinayenera kuti tipange chani tikanakonda kuti china- chikanachitika ndi chani Si- chi- ifeyo tikanakonda kunena kuti malamulo azisatiridwa monga mmene alili malamulo koma malamulo akunoku ku malawi amagwira ntchito kwa anthu osauka anthu olemera malamulo samagwira ntchito ma cases amene ali muno akukhoti ambiri inu mukuwadziwa kukakhala kuti kuli case yoopsa kwambiri pa simapita kwina kulikonse koma kesi ya munthu osauka ndimene imapita kwina kulikonse amamanga munthu uja wina within 5 days amakhala kuti mulandu uja apereka ruling malamulo athu tikuwachi- tikuwachita ignore tokha tikufuna tikuwaphinja amalawi amene ali eniake a dziko lino so ife tikanakondwa kunena kuti ma authorities asamayang'anire kukondera anthu akunja ndi amene akunjoya munomu and izi zachitika ku south africa zitibweza posichita bombani ifeyo amalawi first we want to warn here tibweza chifukwa mmalawi munonso muli anthu aku south africa ndiye kuli bwino kumakhalatu ndi maburundi amene sa- sakuwapanga nkhanza anthu athu so izizinso tibweza ifeyonso tibweza kumangidwa timangidwe koma ti- ti- ti- dziko lathu lisakhale lophweka a- anthu asamalitenge kukhala bo- dziko lokuti la anthu opepera mupite ku mozambiki mkaona azimayi ndi ana mupite ku south africa eh? even ku, ku, ku nyumba ya, ya ujeni ya kazembe akumene ku maofesi kulibeko anthuwo anthu akuvutika thank you chabwino bwana kalindo ndathokoza ine dzina langa ndi imon pilingu kuchokera ku zodiak uh, ndimafuna ndingodziwa nawo munayamba kupempha boma kuti mwina lichite machawi kubweretsa abale athu amene ali ku south africa amene they are stranded mmakampu uh, ndalama zimene zikutchulidwa kuti zikufunika kubweretsa anthu amenewa zikuoneka kuti ndi zochulukirapo uh, pakhala pali anthu enanso alowererapo kumapempha kumayika m'maya online anthu azitumiza ndalama zina zikutheka pena zikuvutiravutirapo sindidziwa kuti mukuona kuti njira yabwino yobweretsera anthuwa komanso yopezera ndalama ndi yotani kuti anthu amenewa ndalama zibwere zipezeke mwachangu komanso amalawi abwerere kumudzi adzayambire moyo wina watsopano ndalama zimene zimapangidwa ku mra ofesi imodzi yokha yapa area 6 apa kapena pa folo kungotenga za one week anthu adzakhoza kubwera kusa- kuchokera ku south africa komano mwina political will malawi muno muli makobiri achimwene anthu mukawaone andale walemera koopsa atati atichite sacrifice anthu adzakhoza kubwera komanso muone apart from boma ndi ma individuals mwamuonako wandale wina akui- akuima kunena kuti ndifuna ndipereke ndalama zanga amafuna anthuwo nthawi yovotera so tikuyenera kunena kuti tisamale ngati dziko amayiko ena anapita kumenekuja kukatenga anthu awo pa ndege kodi chingativute ife njani kungonena kuti ah, kungolamula kunena kuti tingotenga mwina ndalama za two weeks ku mra zikhoza kutheka but its all about political will lack of political will but the, kwa amene apita mumfunse namadingo amene uja akulira msozi chifukwa chani akaona mundifunse ineyo amene ndinakaona anthu akuvutika kwambiri azimayi ndi ana andi ku south africa pakali pano is freezing koma what, what, what happened zinayamba ino pasate pasate pasate what, what do we do timangochita delay lero to anthu akuphedwa kumene kuja anthu akugona mmapanga nyumba aletsa kunena kuti asapezeke munthu opanga lenti ochokera kusa- ku malawi andi kunoko ndi kumene akutoledwa kwambiri Thank you. ine ndi pemphero malimba reporter wa times uh, mwina apo kunkhani yokhudzana ndi uh, yopita ku south africa iyi uh, tikuonabe kuti anthu ena ochuluka akunyamukanso ku malawi kupita kumeneko kuonjezeranso pa chiwerengero chimene chili kale kumenekoko inu amalawi first mukutipo chani pa nkhani imeneyi komanso uh, mulingalira zotani pa mchitidwe umene ulipo kalewu uh, umene mwa zina ukuchitika chifukwa chonena kuti kwathu kunoko economically zinthu sizikuyenda kuboma mukutipo chani uh, mukuliuza zotani pa nkhani imeneyi yokuti anthu akupitabe uku chifukwa chakuti zinthu sizikuyenda kuno boma likuononga ndalama zambiri kuwayitana anthu amene aja kuti abwere kuno ku malawi ndipo sizinayenerenso kuti boma li, lizipitirira kusegula pakana immigration anayenera kutseka immigration iji It's- it's a sad, sad and worrisome situation ndi up to date tikuwaona anthu adzadza mma immigration muja boma ndikumalandirabe ndalama za anthu why not closing why not stopping for now because boma lomwelo is like kutenga ku- kutchera ndowa ya madzi ndikumatchera madziwo madziwo kumatayikatu zimene zikuchitika panopatu so boma linayenera liyimitse pologalamu imeneyi kunena kuti anthu asapitenso ku south africa pakana zonse zitani kodi zithe zikatha ndiye mwina tidzayambirenso komanso why can't we create our own jobs We've got ma companies, ma individuals, mwachitsanzo. Tamwayang'aneni ati ati ndani uyu, eh, Napoleon Dzombe. Akufuna kuyambisa company ya fertilizer. Kodi company imene ija atakhala kuti waisegula ku, ku, ku Dowa, kusegula ina ku Mzuzu, kusegula ina ku Eastern Region. Alemba anthu angati? Achina Gatoh aja. amalawi angalembe anthu angati achina ujeni awa uh, thomson mpinganjira angalembe anthu angati we, we don't want to create our own jobs that is why mayiko aja akutitola eh, go to, to, to, to mining sector mmalawi muno muli katundu achimwene mmalawi muno muli golidi woopsya muli miyala ya mtengo wapatali why can't government open to Malawians koma what do they do aMalawi amene akufuna kupeza kuziyimirira pawokha akupita kumakawaotchera zinthu zawo kumawamenya ndi apolisi We- if we were a joke we are a joke as a country we can't let this continue kunena kuti anthu athu azivutika maiko ena when we have the resources anthu akumabwera muno kumatenga miyala yathu ndikumakalemerera kumanama kuti "Ah, we are taking this as samples year 1 samples year 2 samples year 3 pakana year 5 matanzi matanzi ama samples we are a joke So the only way to do away with this, this mockery, with this sickness is boma tichite create ntchito zathu komanso kusankhana mitundu kuthe timasankhana mitundu too much ifeyo amalawi so um, ndisomvetsa chisoni kunena kuti uh, uh, maiko maiko a anthu ochokera amene ali zigawenga akumabwerabenso konko eh? njira inanso yothana ndi zimenezi Ku- pamene akuyimisa amalawi aja kuti asamapite ku south africa nawonso anthu ochokera ku- oyenda ma uncharted routes sitikunena kuti kuno kusamabwere alendo koma its too much mukapita ku Katangale amene akuyambira ku polisi katangale amene akuyambira ku immigration kumabweresa anthu ochokera kunja ku mapakistans ma- maujeni ma Eti- eritreans ma ethiopians kumalowa munomu ndiye mukuziwa kuti kuli ebola uko muno tizafamo siku lina tonse tizafamo munomo siku ife tonse chifukwa cha nkhwiru ya ndalama kukhunuka

kukonzanso mabanja kumasula chibelekero matenda okanika kuchirawo matsoka osatha pa moyo wanuwo lero pa banja makukuthothani wosadandaula tangoimbani foni pa 0894 352 832

zichitike chifukwa tikuziwa kuti uh, zomwezi kuti apange munthu wakunoko ku malawi kukapanga ziko lina sizingatheke that is why today tikukamba za anthu amene akuvutika mu ziko la south africa because status ngati imeneyi sangapasidwe koma lino ndi ziko lophweka kwambiri limene even ma illegal immigrants akungoyenda and uh, we have got information to say some illegal immigrants they, are, they even having a, a, a warehouse

a PP member, a UTM member, a DPP member. We must, you know, take everybody on board, uh, provided he's following or she is following, you know, rules and regulation. But in Malawi, ndizomvesa chisoni kuti uh, up to now we don't learn. We treat each other as uh, anthu ongobwera. Zimene zizi zikupangisa kuti dziko lathu uh, uh, lisamayende bwino.

This is what happens when you know there is you know political interference in whatever we are doing because anthu amene wawa ambiriwa anatenga ma contract ku MAREP ku, ku, ku phase 9 koma up to now ndiwochepa amene atani amene akwanirisa kungotenga ndalama so ifeyo tikufuna ngati uh, malawi first zimenezi zizilondoledwe tizione kuti zikupita pati that is why tikuwapempha at- attorney general kunena kuti apange china chilichonse chotheka about these cases and ifeyo makampaniwo tikuwaziwa tikupanga dala as malawi first and we want to warn here kunena kuti if he, eh, s- s- nothing is happening you know after 20 days then we will take to the streets because we want a malawi for everyone malawi for you know the people of the north malawi should be for the people of the center malawi should be for the people of the southern region and eastern region we must you know you know eh, share the cake

Police and the prosecutors must explain the delay in this case. Otherwise, we have no any other option but to, you know, to organize people to take to the streets. Zomwezi anati apa, apange m'Malawi mupeza kuti Malawi amene akanamangidwa zaka zambirimbiri. Mundende mwathu mwazaza ndi anthu amene mwina ena anangoponda tomato wa eniake. Ena apolisi afika saizi yomakakhala mabawunsa

Why should we be do that? So uh, we, we want to, you know, to urge government to at least to consider at least akanakhala kuti mwina awo apanga mwina mb- 20% apalibe amene akukana kuti school fees you know school f- ujeni school ndi yodula kwambiri and no one is saying no to school fees increment but akanachita consider than just to make it 100% akana akanaganizira munthu wakumudzi and even uh, uh, uh, loans board apapa in this case akuyenera kuti aganizire kunena kuti how do they cushion that i'm happy to learn that uh, th- through their spokesperson to learn kunena kuti they want to find cushion measures and they will take you know responsibility kumene kwasalirako komabe still more uh, ana ena padakale pano pasi alibe mwayi alibe access to you know to the loans so pakufunikira kuti a, a, a boma liganizirepo kwambiri to revisit this uh, in order to bail out a poor person uh, a, poor, a, a poor you know, student in chikanda in, in mzuzu in blantyre kwa amene sikuna kwawo sikunachitikepo maliro amaona ngati maliro ndi ophweka koma maliro si ophweka so kwa amene akudya bwino eh, akuona ngati school fees ijayo mmene ayiyenjezera mja zili bwino kwambiri but anthu ambiri akulira makolo ambiri ayimba mafoni kudandaula uh, kunena kuti sakukana kuti school fees i- ikwezedwe koma akanayipanga in a gradual in a gradual manner our call to action as malawi first malawi first joins other civil uh, society organization in demanding

on limit of executive involvement in statutory procurement processes swift justice in the limbe assault case where mwenye wina anamenya ana kufika pakana powakomora video munayiona koma kesi imeneyo ikuyenda mozungulira chonje komanso kupempha komalizira kwenikweni kuti tipemphe boma kunena kuti aonesese kunena kuti loans board uh, or to increase uh, funds uh, to the loans board and make sure that the process is faster to in, in this way enabling you know a, a, a lot of students you know not to you know to face challenges when you know accessing these loans ma safety nets akuyenera ayikidwe uh, ndiye kuti zinthu zimenezo ziyenda bwino

Timabwezeretsa banja likasokonekera kwa mphindi 40. Timatsirika munthu akaberedwa. Chuma, bizinesi, ziziyenda bwino? Bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Ngati nkhani za chitaka zavuta, bwerani kwa Dr. Erube. Timathandizanso muitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa 089